Tríocha bliain i ndiaidh a gcoimhlint iomráiteach in athimirt Cluiche Ceannais na hÉireann, thug an Mhí agus Maigh Eo aghaidh ar a chéile i gcluiche cinniúnach. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. An cic amach mar sin agus an tseilbh tugtha uathu is faighte ar ais ag buachaillí na Mí. Seo do Jordan Morris, Jordan Morris lena chiotóg ard agus Jordan Morris thar an trasnán. Tús maith. An Mhí ag teacht go tréan arís is cúpla poll á ndéanamh os comhair chúl Mhaigh Eo. Seo do Matthew Costello. Á! An tsábháil sin ag Livingstone. Ó! Sábháil iontach ansin. An thríd ansin an iarracht ciceáilte ag John O'Connor ach sábháil den scoth. Fianna fós ag Contae na Mí, tá siad ag imirt níos fearr. Tá Matthew Costello anois, Matthew Costello scaoilte amach, tá sé taobh amuigh den stua, má théann sí isteach thar an trasnán agus téann brat oráiste trí chúilín eatarthu anois. Anois ag Maigh Eo ag an bhfear lár páirce Jack Carney. Ag teacht go tréan do Kobe agus Kobe go hálainn thar an trasnán a chéad scór. Níl ann ach an dara ceann ag Maigh Eo. An Mhí ag teacht arís is ag an bhfear lár páirce. Tá siad ag oibriú ó dhuine go duine. Bhfuil contúirt anseo faighte ar ais anseo. Seo le seans ag Caulfield. Cúl ag Ciarán Caulfield agus ghearr siad thrí chosantóirí Mhaigh Eo. thar a bheith éasca ansin ar bhealach, agus críoch álainn íseal. An Mhí ag teacht arís agus é ba mhó faoi láthair ar fud na háite, i ndáiríre. Chuardaigh Contae na Mí arís. Cathair treise do Seán Coffey, Coffey fós seans ar chúl, an dara cúl scóráilte ag Seán Coffey. Cúl maith dó siúd ach arís ró-éasca trí chosantóirí Mhaigh Eo. Cá raibh na cosantóirí ansin? Tá bearna mhór idir na foirne ocht gcúilín anois, níl ocht gcúilín chomh mór is a bhíodh leis na bratacha oráiste mar sin de, ceann ard buailte isteach anois, seo seans ag Kobe, ó no, chuaigh sí amú ag teacht amach. Á ardaithe go hálainn píosa draíochta ansin ó Kobe McDonald, Kobe lena chiotóg, bhuel, chomh maith is a dhéanfadh a athair riamh agus sin moladh ard na spéire. Ag teacht arís ar James Conlon, James Conlon ag casadh thart, buaite go hálainn aige. Naoi gcúilín eatarthu anois. Dearthóir Mhaigh Eo, Jordan Flynn, bhí sé taobh amuigh den stua, tá sé á lorg go péire agus tá an péire faighte aige. Díreach a bhí ag teastáil ó Mhaigh Eo. Maigh Eo ag teacht arís. Deas teann a saothraigh isteach. Tugann Tommy Conroy, Tommy ag casadh thart, Tommy á bhualadh is Tommy thar an trasnán. Is anois an bearna laghdaithe go ceathair. Maigh Eo ag teacht arís. Is fear leagtha. Béic ón slua. An imirt ag leanacht ar aghaidh. Cóir leighis le cur air seo. Réiteoir teacht trasna agus cárta dearg ar an toirt ansin. Spáinte ansin go Ronan Jones. Dian a bheith á cheapadh. Ach an réiteoir atá i láthair agus tá fear breise anois ag Maigh Eo. Tá siad ag teacht. Ná seoladh anois, tá siad fós ceithre chúilín chun deiridh. Rinne Jordan Flynn arís, bhuail Canada! Dhá cheann eile faighte ag Jordan Flynn. Mórán an áit céanna a bhfuair sé an ceann níos luaithe. Tá an Mhí ag teacht arís anois. Is b'fhéidir cúl bhfuil sé ag teacht ar chúl. Á! Livingstone arís ina sheasamh. Tá seilbh faighte ar ais acu. Sa chéad huaire trasna do Jack O'Connor tá cúilín scóráilte ar laghad. Fuair siad rud eicínt ón ionsaí sin. Maigh Eo ag teacht arís. Sin é Jack Carney. Jack Carney go hálainn agus Maigh Eo ag gabháil chun cinn. Buaite leis an gciumhais agus buaite cruinn. An tseilbh ag Kobe, bhfuil scór eile teacht ba cheart go mbeadh agus tá agus b'fhéidir gob in a chinntíonns go mbeidh Maigh Eo i mbabhta ceathrú ceannais na hÉireann. Tá an tseilbh acu, bonnán buailte, aiséirí déanta go míorúilteach ag Maigh Eo.